not work, let him not uh, eat. ị nọgidezie ị na-agwa ndị be anyị na uh, ụfọdụ ime eme hararara ego esi n'eluigwe daa na-agwọ oke ite sị na ọ na-agwọ ọgwụ ego onye asị na ya na-agwọ ọgwụ ego ọ ụdị ya ka a chọrọ ya bịa ka m ka o gosi anyị akpọtara ya ndị ogbenye niile ya me- ya menwue ofu onye n'ime fa ka o nwee ego anyị enye ya billion fa bụ asị na ọ nka m anya ka eji agbara ofeke afa o nwere onye fụ ndị mmụọ dị ndụ onye a na-agwọrọ gị eh, ọgwụ ka ị wee nwee ego nenee etu iru na anya dị ya nwa ị neetu ụmụ ya na ndị ụmụnna ya neetu agbata obi ya na o ji agwọ ọgwụ eji enwe ego ọ bụrụ etu ọ chụpụgara Elon Musk ma chụpụ Dangote fa chụpụ ndị niile nwekwara ego na Naịjirịa bụ akwụrụkwanụ nke na-emefe akụkụ Igbo ya ndị a na-enwe nwere nnukwu ego ndị a bịa bute gospel ọfụụ na you don't have to work mana ị nwee wee dị wealthy ụmụaka anyị were na-ana n'iyi ụmụaka anyị na-ebu drug ị na-ajụ maka Okey Brazil um, Peter uh, Malaysia Ebuka Thailand ma nke a ebe a gịnị ka fa na-alụ o nwerezi onye na-ajụ nwa m kedu ife ị na-alụ na ya weta ego ọkwụ na anụ ya ndị a na-agwọrọ fa ọgwụ bịa fa agwa fa na fa buru eh, ọgwụ n'ime fa buru drug ọgwụ na-arụ fa na fa gafee kọmputa ndị ọcha ekpuo isi fa ruo ebe anwụde fa nga niile dị na obodo oyibo niile sọ ụmụaka Igbo juru ebe a ụmụaka a gwọgara ọgwụ about 23 or so nọ n'Indonesia kịta a na-achọ a ga-agbagbu fa agbagbu out of those 20 something only one bụ onye Edo ndị ọzọ bụ ndị Anambra ọ ụmụaka a gwọgara oke ite na ndị otu ya so agwọrọ ndị na-ebu ọgwụ ọwa ọkụrụ agwọrọ ndị na-eme yahoo yahoo ọwa ọkụrụ agwọzie ndị na-eme kidnapping that's why anyị ji achụ ndị a na fa na-emetọ obodo fa na-emetọ obodo onye sị gị na ya na-agwọ ọgwụ mmadụ enwe ego ọgwụ ọgwụ nke eme nke a anyị akpọta n'Ọka ka anyị line up ma mụnwa kwu anyị ji a-line up ya mee anyị ncha billionaire na o nwee ndị n'ime fa anyị jide kpụtaba na fa akpụgo ụfọdụ kọtụ fa mee onye ọ na-aconfess sorry dị ya ama eme ụfọdụ asị na fa mara ụma ụfọdụ asị na ọ just na fa na-eme just ka ndị mmadụ content creator ka fa bụ ofu onye n'ime fa eji nwa ya na-alụ na hotel ndị a ga-abịa ịbata ịchọ nni fa aserve gị nni na hotel na n'Imo mana ọ na-eme ndị mmadụ fa enwee ego bikonụ onye aghọgbu ka eme gịnị ịpụta n'ezi na ụzọ ebe niile ndị mmadụ na-aga eburu nsi na aja tọgbọsị ebe niile agbaa afa nwaanyị ka o wee e, lee na a ga-adọba ya n'ebe ụzọ gbara ịnọ ma ịtọ ọ dị simple ịgwọcha ife ị na-agwọ ịba na compound be gị ebe a ije na one corner ịka line ofu ezi one ịtọ ịnọ ịkakwa ọzọ one ezi agbago ịnọ ịdọba ya be ị ọ bụrụ na mmiri na ịfụrọ mmiri ịma emenwu ife a gote buta yes igoro buta juo mmiri dọba ya na be ị jee onye na-ene mmiri anya ịmara ife ị na-eme na mmiri imesịa imecha iwunye na be maka ejezina ipollute mmiri ndị mmadụ na-aṅụ mmiri a belongs to all of us unu aghọtara the reason anyị adịrọ against ndị na-eme omenanị omenanị dịba nwere ife ndị omenanị dị iche ndị na-agwọ ajọ ọgwụ mee gịnị dị iche ndị na-aconfuse ụmụaka anyị dị iche ịfụ ndị na-eme ife omenanị fa na-asọ nsọ nnukwu a lot of them bụ ezigbo mmadụ chi fo ọ kụsị ọfọ ya gọta ọ kaa nzu ya mee nke a mekwa nke a ịkpọ ya n'okwu bịa kpee ikpe ọ zọrọ ọkpa n'anị sị na ya kwujọọ na anị ga-eme gịnị ga-etigbu ya fa na-asọ nsọ nnukwu ọ bụrọ ndị a ka anyị na-ekwu maka fa ọ bụ ndị a nọ na-anọ na social media na-emesịsị ụmụaka na nwatakịrị na ịdị 20 something ịkpatabarọ ego na ị naa n'iyi ma nke a ịjụzie nya ma gịnị ka ị na-eme ọ ga-asịkwa gị wetara ya ego ka o wee mee ka ị nwee ego Patty Obasi gụrụ na egwu ọ sị na onyinye mamịwata ọ na-eme m ọbịa bụ aha o yiri weta isi bịa were isi so ndị afụ confused na we must reclaim this state in Jesus name